akubwera kudzasula ziwombankhanga konzekani dzina la atate ndi la mwana ndi la mzimu woyera amen chaulere cha ambuye athu yesu khristu chifundo cha mulungu atate komanso mphatso za mulungu mzimu woyera zikhale nanu pa word made flesh pamene timatenga mawu a mulungu ndi kuwagwiritsa ntchito moti tikolole kenakake pa moyo wathu lero tikunena kuti akubwera kuzasula ziwombankhanga konzekani ndipo mawu athu tiyatenga kuchokera pa aizaya chapter cha 40 ndime ya 25 mpakana ndime ya 31 woyera uja akuti kodi mungathe kundiyerekeza ndi yani kodi alipo wina olingana nane yang'anani kumlengalenga kodi ndani adalenga nyenyezi mukuzionazi ndiye amene amazitsogolera ngati gulu la nkhondo ndipo iliyonse amayitana ndi dzina lake popeza kuti nyonga ndi mphamvu zake nzazikulu palibe ndi imodzi yomwe imene imasowapo iwe yakobo ukulankhuliranji iwe israeli ukuneneranji kuti chauta sakuziwa za mavuto anga kapena kuti sakusamalapo za iwe Kodi suziwa? Kodi sunamve? Chauta ndiye Mulungu wachikhalire, mlengi wa dziko lonse lapansi. Satopa kapena kufoka. Palibe amene amadziwa maganizo ake. Amalimbitsa ofooka, ndipo otopa amawaonjezera mphamvu. ngakhale achinyamata amalefuka ndi kufooka ngakhale anyamata amaphunthwa ndi kugwa koma amene amakhulupirira chauta azalandira mphamvu zatsopano azawuluka ngati ziwombankhanga azathamanga koma osatopa azayenda koma osalefuka konse mawu a ambuye tithokoze mulungu akubwera akubwera ndithu akubwera kuzasula ziwombankhanga tili munyengo ino ya advent imene tikunena kuti tikudikira mokonzekera kubwera kwa mpulumutsi kubadwa kwa yesu khristu ambuye athu funso limodzi limene tikuyenera kuti tizifunse ndi lonena kuti kodi akubwera kuzatani akubwera kuzatani tikayankha funso limenelo iye uja akabwera ife tilumikizana naye pa chimene iye uja amabwerera ndipo zonse ziyenda bwino ndiye lero ndafuna kuti inu ndi ine tiyankhe ichi akubwera kuzasula ziombankhanga chiombankhanga ndi chimbalame chachikulu chimakhala ndi chimlomo chake cholimba chimakhala ndi zimapiko zamphamvu chimakhala ndi maso akuthwa ndipo chimathamanga chimauluka mmwamba mwa mbalame zonse chimbalame chimenechi ndi chimene chili champhamvu chitha kugwira ngakhale mwana ndikunyamula ndikuuluka naye chimatha kugwira ngakhale kamwana ka mkango ndikukanyamula ndikupita nako chiombankhanga ndiyeno chiombankhanga chimenechi chimakhala ngati kuti ndi chimene chili mtsogoleri wa mbalame zonse zapansi pano monga mmene ulili mkango kuti mkango umatengedwa kuti ndiye mfumu ya nyama zonse koma tikakamba za mmwamba umo ndiye chiombankhanga chimbalame chachikulu chimaoneka choopsa chimbalame chimenechi ndi chimene lero mawu aja akunena kuti ngakhale anthu atakhala kuti afooka koma mulungu amapanga kuti akwere ngati chiombankhanga amabwezera mphamvu akuti ngakhale anyamata chimene ambuye akubwerera ndichonena kuti mtundu wa anthu utachimwa unafooledwa ndi Satana ndipo analibenso mphamvu zoona kuti kodi angatani kuti abwezeretse ulemerero umene mulungu anawapasa ndiye ambuye yesu pobwera akubwera ngati yankho kwa anthu ofooka akubwera ngati yankho kwa anthu amene akuona ngati kuti zatha nchifukwa chake mawu aja akufunsa akuti kodi iwe yakobo chifukwa chani ukuyankhulayankhula zambiri iwe israeli akuti ukuneneranji kuti chauta saziwa zimene zikundichitikira ah chauta saona sakusamalako zimene zikundichitikira zimene inu ndi ine mwina lero ndi zimene tikuyankhula chauta kodi akulabadako za ife malako chauta kodi akuonako za ime- zimene zikutichitikira mwina zina zili m'banja mwanu mwina mukuzifunsa mafunso mwewo kodi chauta akulabadako za ine anthu onse amene akumazimangirirawo akumakhala kuti adusa pafunso limeneli afika pa stage imene akuona kuti palibe asamala za iwo ngakhale mulungu amene mwinanso sadziwako za iwo sasamala za iwo ndiye akunena kuti iwe ukuyankhuliranji choncho mu mtima mwako kodi iweyo sunamve za zimene mulungu amapanga inuyo mukamakhala lero ndikumalira kuti kodi mulungu sakutiona kodi mulungu zonse zikutichitikirazi funso lake ndi lomwelo limene mulungu akufunsa kodi simunamve zimene mulungu anapanga inuyo simunamve kumasungatu mbiri dziko lapansi ndi kofunika kumasunga mbiri ngati mkhristu ndi chofunikira kodi simunamve zimene mulungu anapanga ndi aigupto simunamve kodi simunamve zimene mulungu anapanga ndi afilisiti achina goliyati simunamve kodi inuyo simunamve zimene mulungu anapanga ndi asamunda mdziko muno kodi inuyo simunamve zimene mulungu anapanga ndi kamuzu chamma 1989 umu? simunamve kodi inuyo simunamve zimene mulungu anapanga m'matipati yathu nkhani za mafeditere mungati zimenezo simunamve nanga ngati munamva zonsezi mukukayikiranji ngati munamva zonsezi mukufunsiranji mafunso kodi simunamve zimene mulungu amapanga zimenezo ndi zimene afuna kuti ife lero zitilimbise mtima pa ulendo wathu wapansi pano kuti anthufe tisafooke podziwa kuti mulungu wathu ndi mulungu amene akuti ali ndi kuthekera kuopsa palibe chimene chimamudusa palibe wolingana naye kumulengalenga ku dziko lapansi ndiye yekha mphamvu zonse nyonga zonse ndi za iye ndiye akunena kuti kupatulapo kuti iyeyo amagwiritsa ntchito mphamvu zija yekha kuti aonetse mphamvu zake koma amagawiranso mphamvu zake zija anthu mukumbukire kuti mu genesis mulungu anagawa ngakhale mzimu wake womwe mwa munthu pakumuwuzira mpweya wake womwe ambuye yesu ananena kuti zimene atate anandipatsa ine ndi zomwe zimene ndikupatsani inu ndikhalidwe la mulungu kugawira anthu ake mphamvu zake ndi chimene akubwera kudzapanga pa khrisimasi ndikugawira mphamvu anthu ake ofowoka akubwera kuzakutapirani nyonga akubwera kuzakutapirani nzeru akuzakutapirani zaulere akubwera kuzasula ziwombankhanga chifukwa waona kuti satana wajaira anthu ake mwanjira yonena kuti anthu aja afoka ndafuna kuti kuzera mu ulaliki uwu inuyo ndi ine tichose zomaganiza kuti mkhristu ndi munthu wa tondoviro mkhristu ndi munthu womangofinyika mkhristu ndi munthu womangolekerera zinthu ayi chifukwa takumbukirani kuti ambuye ananena kuti inuyo ndinu amene muzakhale mafumu inuyo ndinu amene muli atsogoleri Amene ali Mkristu, amene amatsata Yesu Khristu, ndi amene amayenera kukhala mtsogoleri chifukwa choona kuti atsogolera anthu ake ku mabusa abwino. Amene sayendera nzeru za Chikhristu sakuyenera kukhala pa utsogoleri. Ndi okhawo amene akutha kuyendera nzeru za Yesu Khristu, nzeru za Mulungu mwini wake, amene akuyenera kukhala pa utsogoleri chifukwa choona kuti akafikitsa anthu kumene Mulungu uja afuna kuti anthu aja akafike. lero tikukamba za chiwombankhanga kuti akufuna akusandutseni inuyo kukhala chiwombankhanga chimbalame chokhuthala bwino chimene mungathe kudziwa za chiwombankhanga chonena kuti choyambirira chiwombankhanga ndi chinyama chimene ndi chimbalame chimene chili cholimba mtima chiombankhanga cholimba mtima monena kuti chimatha kupita ndikukanyamula kamwana kang- ka mkango kukagwira ndi zala zake zija chwi ndikukanyamula ndikuuluka nako chiombankhanga ndi cholimba mtima akubwera ambuye yesu kuti azasule anthu olimba mtima akhristu olimba mtima osati anthu amantha afuna azachose mantha mwa akhristu chifukwa amanena kuti usaope usaope kachiwiri chiwombankhanga ndi mbalame imene imaona patali imaona patali koposa ngakhale mmene inu ndine tingaonere mwakuti imaoneratu kuti mbalame iyo nditha kukayigwira kukayidya chinthu chija ndipo iwe umazangozindikira kuti icho chija chabwera chifukwa choona kuti chimaonera patali ambuye akubwera kuzasula ziombankhanga akhristu omatha kuona patali osati omangoganiza za lero ayi akhristu amene akutha kuona patali monga mmene anapangira yosefe ku igupto kuona kuti kukubwera zaka za zokudya zambiri koma kenako kuzabwera zaka za njala ndikutha kusunga zokudya zija kuti zizakwanire ngakhale nthawi ya njala ija kuona patali akubwera kuzasula azibambo oona patali kodi banja langali ndili ndi plani yotani zaka 10 zimene zikubwerazi akubwera kuzasula azimayi oona patali kodi mamuna uyu mmene wayambira kuyenda chonchimo pomatha chaka akhala ali bwanji ndikuyambiratu kusintha zinthu mosaoneka bwino ndikuyipanga nyumba yawo ija ndikukhala nyumba imene izitha kumusula munthu uja chifukwa kuti aona patali osamangozindikira munthu banja latha uh -uh. kumakhala munthu amene kumatha kumaona kuna kuti mmene likuyendera banjali tikamakafika mwezi wa mmawa likhala litathapo tikamakafika zaka ziwiri zikubwerazi likhala litaumapo kuona patali akubwera kuzazu- kuza- kuzasula ziombankhanga ambuye yesu mwini wake amauziratu ophunzira ake kuti mwana wa munthu azagwidwa azakwapulidwa azaphedwa ndipo pakatha masiku atatu azauka kwa akufa zisanachitiketu zili kutali amauziratu akufuna kuti inu ndi ine tikhale anthu oterowo omatha kuona zaka 50 zikubwerazi akubwera kuzasula ziombankhanga chiombankhanga ndi mbalame imene ili ndi diso lakuthwa komanso ikakhala kuti yafuna kuti ikapange chinthu imapitira chimodzi chokhacho mwachindunji mosatepatepa mphamvu zake zonse imazikunga mphamvu zake zonse imazisonkhanisa kufuna kuti zilunjike pa chinthu chimodzi chimenechi ngati ikupita kuti ikagwire mwana wa mkango diso lake lonse pa amene uja mphamvu zake zonse pa amene uja ndikupita ndikukamunyamula tchemu ndikumapita naye akufuna kuti inu ndi ine mdziko lobalalika ngati ili tikhale anthu amene tikutha kusankha kuti ndikufuna kupanga ichi tisakhale anthu obalalika balalika balalika anthu anthu obalalika anthu amene sitingathe kupanga chinthu chimodzi cholongosoka aa tikhale anthu amene tikuziwa chimene tikufuna akubwera kuzasula ziombankhanga akubwera kuzasula ziombankhanga chiombankhanga kawirikawiri chimayenda chokha chikakhala kuti chayenda ndi zinzake ndi kuti chayenda ndi zinzake zi- ziombankhanga zinzake koma chimatha kupita kosaka chokha chimatha kupita kukamenya nkhondo chokha akubwera kuzasula ziombankhanga anthu amene sangoyendera za gulugulu ayi koma anthu amene amatha kupanga chinthu chifukwa kuti akuchikhulupirira ndikuchipanga ngakhale wina aliyense sakuchipanga ndikuchisatira ngakhale wina aliyense sakuchisatira chifukwa akukhulupirira kuti akuyenera kupanga chimenecho dziko limene tili anthu ambiri sitingapange chinthu mosusana ndi gulu sitingathe anthu ambiri sitingathe kumalowera uku gulu nalilowera kwinako aa ngakhale mapesedwe athu timapesa mmene gulu likupesera mayankhulidwe athu timayankhula mmene mu- gulu likuyankhulira mafashoni athu timakangana gulu koma zoti tinalengedwa aliyense payekha payekha ndi chinthu cha iye mwini chimene mulungu anamulengera zimenezo ayi kumbukirani ambuye yesu anakwanisa akupita ku munda wa getsemani ndikutenga ophunzira ake kumayenda nawo koma anafika pena pake anauza kuti inu bakhalani pano ndikutengapo atatu petro yakobo ndi yohane ndi kupita nawo patsogolo pamene paja anawuzanso kuti inu bakhalani pano kwinako anayenda yekha anayenda yekha ngati simungathe kupanga chiganizo panokha m'moyo mwanu ngati simungathe kulowera njira imene anthu ena salowerako simungathe kulowera pakhomo lopapatiza lija ambuye yesu ananena lija pajatu ananena kuti njira yakuchiwonongeko ndi imene imakhala yofumbula ndipo ambiri amasata imeneyo pamene akubwera apa akubwera kuzasula ziwombankhanga anthu amene ali siriyasi pa ndewu yofuna kumenyana ndi satana anthu amene ali siriyasi pa nkhani yokomesa zikoli anthu amene ali siriyasi pakufuna kupanga zinthu zolongosoka pa banja pawo ku ntchito kwawo pa moyo wawo osati anthu amene angubwera zikoli kuti azangonjoya aa ayi mukayang'ana khalidwe la chumba- la chiwombankhanga ndilonena kuti kunja kukakhala kuti sikuli bwino kaya kukubwera mitambo kaya kukubwera kamvuluvulu mpamene chiwombankhanga chimatuluka ndi kukawuluka monyang'wa ndi pamene chimatuluka ndi kukatambasula mapiko ake chifukwa chimaziwa kuti chitha kukwanisa ngakhale mafunde amene akubwera aja ngakhale chimphepo chikubwera chija sichigwira mmutu ndi kumalira sichigwira mmutu ndi kumafuna kumveredwa chisoni aa chimamva kukoma pakakhala kuti pali zipsinjo zina zake zimene zabwera chifukwa kuti chimafuna kuti chiyese mphamvu zake kuti chithane ndi zimene zija pamene tikunena kuti akubwera kuza- kuzasula cho- ziwombankhanga tifuna kunena kuti akuzasula akhristu amene sangogwira mmutu ndi kumalira akakumana ndi mavuto ayi akuzasula akhristu amene akaona kuti apa chinthu sichili bwino amavala zilimbe akaona kuti apa sizikuyenda bwino amakakhala pansi ndi kupanga pulani ichi ndithane nacho potengera zimene anapangana ndi mulungu mu genesis ndikukupasa ulamuliro pa zonsezi ndiye amatenga ulamuliro osati akhristu amene akaona kuti kuli mavuto ndiye athamangire kunja azikapempha aa kukhala munthu wozidalira kukhala munthu wozithemba kukhala munthu amene sungowopa chilichonse ndiye inu pano ngati mukuziwa kuti akubwerayi akubwera kuzasula ziombankhanga kukonzekera kwanu kukhala kotheka polingalira kuti mukuziwa kuti akubwera kuzatani inuyo mutakhala kuti mwamva kuti akubwera ena ake azaphunzise anthu za ame kukonzekera kwake sikungakhale mmene mungakonzekerere mutakhala kuti mwamva kuti ena ake akubwera kuti azakusuleni zakapangidwe ka juice chokhacho choti mukuziwa kuti akubwerera chani mukangochiziwa chimenecho makonzekeredwe anu akhalanso ozilimbisa kuti amene akubwerayi azindiuza kuti kathamangeni azindiuza kuti dumphani apa azindiuza kuti nyamulani ichi azindiuza kuti kwawani azindiuza kuti kwerani mutengo ndiye uzikonzekere zimenezo nchifukwa yake pano tikunena izi kuona kuti ngati mukuziwa kuti akufuna kuti azakusuleni muzakhale chiombankhanga mukonzekere panopa muzikonzekerese mukonzekerese mtima wanu ndipo mukhale kuti inuyo muli ready kuchilowa chimenecho chiombankhangatu chimati ngakhale chikamaphunzisa ana ake choyamba chimakhala ndi chisa chake chabwino mkati muja chimakhala kuti chaikamo uzu wofewa bwino kuti ana aja akalimene muja koma ana aja akamakula chimachosa uzu ofewa uja

ambuye yesu nthawi zina zake azakulowesani m'mavuto ndi training imene akukupangisani nthawi ina yake azakudusisani pa minga ndi training imene akukupangisani nthawi ina yake azakudusisani pa moto m'banja mwanu m'maubale muntchito muzamvese chimene akupanga wabwera kuzasula ziombankhanga wabwera kuzasula ziombankhanga munthu amene akukaphunzira ku ame sangamangolira china chilichonse kapena kumakadandaula chilichonse chifukwa akumvesa kuti kodi chikuchitika apa ndi chani inunso mumvese kuti akubwera kuzakupangani kukhala munthu wolimba akubwera kuzakupangani kukhala chiombankhanga chiombankhanga chikatha zaka 30 40 chimadziwa kuti moyo wake utakutha pokhapokha chipange zinthu ziwiri chichose mulomo wake kuti pamere wanyuwani chichose zala zake kuti zikhale zanyuwani kaya ndi ubweya kaya ndi chani zikhale zanyuwani komano kuti zichoke zimenezi si pano imakhala ntchito imakhala ntchito imene imatha kutenga mwina miyezi 5 pachifukwa chimenecho chiombankhanga chimapita kudera kwachokha kuti chisakasokonezedwe ndi wina aliyense chisakaonedwe ndi chimailowano ntchito yochosa zimenezi chi- chi- chi- chibiki chake chija chi- chimulomo chake chija achichose achose ngakhale zizala zake zija ndiye zimakhala kuti ndi ntchito yopweteka komanso yotenga nthawi 5 months akupanga zimenezo koma akazikwanirisa amatha kukhala zaka 30 zina zoonjezera inuyo ndine ngati ambuye akubwera kuzatipanga kukhala ziwombankhanga ikuyenera kuti ifikepo nthawi imene inuyo tikatakatakata pansi pano tizipeza mpata ozichita renew tizipeza mpata okabindikira pena pake ndikuzachosa ngakhale khalidwe lako limene walizolowera kwa zaka zambirimbiri ndikuzichosa zimene iweyo wakhala u- uti ukuyenda nazo kuti ulowe mmoyo wina sitingapitirire ngati ifeyo sitingathe kuzipanga kukhala anyuwani pa moyo wathu ambuye yesu akubwera kuzasula ziwombankhanga anthu amene pakati pa mavuto amatha kumaulukabe anthu amene pakati pa mavuto sasalenda chifukwa choona kuti ngati tikhala anthu omangoyika manja mmwamba satana tizamusiyira dzikoli satana tizamusiyira dzikoli ha wazipanga iwowa sindikavotanso ha wazipanga iwowa sindikapanga chakuti aa tikuyenera kukhala ngati ziwombankhanga akuti tiwazapanga achinyamata amene akufooka ndikuwapasa mphamvu zoti alimbike andichosa ntchito kukhumudwiratu ayi pempha kwa mulungu akupase mphamvu za chiwombankhanga uwulukenso moposera kale anthu amene akukuona kuti ajatu tinachosesa ntchito azakuona kuti aa tinachosesa ntchito uja tinakhala ngati kuti tangomuyika pabwino tsopano osamakhumudwa osamataya mtima ayi osamazisiya mm koma kumakhala ndi mpata oganiza mwachangu kumakhala ndi khama pa zimene mukufuna kupanga osalolera anthu amene akufuna kuti akukokere pansi kuti azikondwa kuti ehe tamkwanisa ayi ulukani ngati chiwombankhanga ambuye yesu akubwera pa khrisimasi pa ncholinga choona kuti atipange kukhala anthu anyonga koma tikonzekere kuti ifeyo timvomere kuti atisule tikhaledi ngati ziwombankhanga. Mulungu wamphamvu zonse tikuthokozani kuti inuyo simulekeza kuyenda nafe n'cholinga choona kuti ife tikhale ngati inu. Tikupemphani mutipatse mtima wakhama, mtima wolimba komanso mtima wovomera kusulidwa kuti poteropo nafenso tisafooke m'dzikoli koma ngati ziwombankhanga tidzauluke kupita patali. Tikupempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu. Ameni. Ndakuthokozani abale. Tiyeni tikonzekere kubwera kwa Mpulumutsi wathu, tikonzekere kusulidwa. Ndi ntchito yovuta yopweteka, koma tiyipange. Munali ndi ine Elizeo Bambo Nthalika, dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mbuye Yesu mwana wa